yafikanso nthawi imene timakupatsirani programu ya catholic perspective pano pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ine ndi sam k kukulandirani mpulogalamu imeneyi koma ndikhulupirira kuti inu chifukwa kuti munali pomwepo kale mutilandire ndithu chifukwa cha pulogalamu iyi yadza kumene mpulogalamuyi ndili ndi bambo louis chikanya ndipo tiwafunse momwe zilili kumeneko bambo louis chikanya muli bwanji ya ine ndi bwino mubasa ayi ndili bwino thosa zikomo kwambiri soso Ah, ndipo ndikhoza kutsimikizirani kuti amene akutitsatira ali nchidwi kufuna kumva lero tikambirane nkhani yanji amene mutitsatira pa 104.0 megahertz fm komanso 104.2 megahertz fm ngakhalenso pa www radio alinafe com kulikonse kumene kuli muli pa dziko lonse lapansi tikukulandirani mpulogalamu iyi lero nkhani imene tifuna kukambirana ndi nkhani zokhudzana ndi zomwe zikuchitika kumudzi kuno nkhaniyitu zimene zikuchitika kumudzi kuno nzakuti chitukuko sichikuoneka dziko lupita kuti sizudziwika chifukwa nkhani imene ili mkamwamkamwa ndi yakuti wamalonda watenga mtengo kuyika mthumba Ndipo lero actually mtengowu ukapita mawa ukamva zina. Kodi nkhani ikhale iti chitukuko sichiwoneka koma mitengo ya zinthu zuka zukwererakwerera amene adayamba umanga nyumba mwina nkumakanika kuyimaliza chifukwa katundu wakwera mtengo vuto nchiyani wokonza akhale yani bambo louis chikanya takulandirani programu ya lero ndipo tikuyichita pa birthday ya malemu dr saulos klaus chilima Oh, birthday. eh, adabadwa lero Aha. eh, Okay.
Very koma interesting. very interesting indeed eh, komanso kuti kukhazikitsidwa bungwe eh, la uh, skc foundation eh, kuti ambe othandiza osauka amayi akunyumba kwawo a mary chilima uh, koma nkhani imene tikufuna tikambe soti tikambapo ayi ndingodziwitsa anthu kuti azidziwa Yeah, kuti yeah. nanga si iyi ndi program imodzi mwa ma program a nkhani pano pa wailesi information information kwa kungopereka ndithu chitika chani Ehe. koma chimene mukambepo bambo ndi nkhani yokhudzana ndi eh, youth conference muyankhulapo youth youth conference ah, Conference. children koma children conference conference. Eh, Ah. ambuye vincent anali ndi press briefing kummawaku kufotokozera mtundu wa amalawi

akakumana ana kuti akachite eh, akakambirane akakambirane mwina ndi opportunity forum ya anawo kuti mwina akafotokoze zimene anawo ah, zimawakhudza Akhudza. eh, zimapweteka wa mwina alibe mwayi kuti angalankhule mwina akalankhule mwayi omwe chabwino makamaka zakumpingo Eh. mpingo ifeyo zakuti Mhm. eh, ifeyo matichane Eh. akanene komanso mwina ni mwayi omwewo

akhaza zocheza okhaza zocheza Eh, nde choncho Zochepa apo kwabasi. kadalipo Eh. okay Ah, nde amatero kuti mwina a- adzapemphe kuti ah, ah, ah, ana 8 pa parish Eh, Eh, tsono kutengera ndi mmene muganizira inuyo bambo kuti anawo akakambirane Ah, muganiza kuti asankhe bwanji posankha kungoti poti mwana wanga apite A- a- a- apapa tikhozanso kuika chidwi kwambiri kudalira kwambiri aphunzitsi oyaya eh, komanso machaplain amapatron achinyamata okay Aha. chabwino amene angatithandize kuti ya mmene mphunzitsi amene angaonekere bwino Mhm. not even makolo Mm. mwaphunzitsi okay Eh. Aphunzitsi. mwana wakuti wakuti wakuti

When they come 2063, Mhm. things will change. ana amenewa akuona zinthu pano ndipo akumatipempha makolo posadziwa kuti tilibe kukatenga zinthu fande dzavuta m'malawi muno Nawe ukuona kuti mama madala basi agoma eyi agoma ngati ta.
eyi zosakhala bwino Ah, mongofuna ku kuyendamo chabe madzulo omwe ano nkhani zotsimikizika ndithu kuti kwakauma eh, mayi wina watengedwa pamene ndi mlandu womuganizira kuti wapha mwamuna wake mwamuna wakeyu anachoka pa nyumba osasiya ya ndiwo oh, oh. kungochoka alibe ya ndiwo Mhm. osasiya nkuchokapo Eh, wapita wapezako kangachepe kubwerako ndiwo eh. ndiye pobwera ndiwo madzulo ah, tsono nabweretsa ndiwo phikani ah, ndiphike nthawi yonseyi mumati chani ndewu yabuka Ah, ah. basi kupeza kuti mpeni wagwera posakhala bwino pa mbambo Eh, basi wabale. atekafere nda Ah, koma wafa mwamuna Eh, anatenga ndi mzimayi. nde sudziwike kuti ni mkazi wake Eh, mkazi wake Mkazi. mkazi wake eh. Isi- Koma isi nkhani- naive Eh, simunaimve nde ndikudziwitsani Eh, eh. nkhani yochitika ku malawi mbambo kuchoka wopanda kusiya ya ndiwo ndipo sikuti nzachilendo abambo ambiri tumachoka umene eh, komano mwina sanasasikanepo ino kaya

mmachokapo osasiya kanthu koma osati kufunatu e koma kulibe eh, nde kungoganizira kuti kumene ndipiteko mwina kapena nkabwera nkanthu nkabwera nkanthu Ehe. ndimene ali ndi koma bala. apapa apapa kufunika ndithu tithandizane Mhm, kuti tiye tizimvetsana mabanja chabwino tiye tizikhala honest komanso ndikuona ngati honest ingatithandize kwambiri Mhm. osabisirana zinthu Okay. zingathe kuthandiza bwino chifukwa ngati wina akungoganizira kuti ah

mwamuna ndi mkazi e, bambo ndi mayi apita m'tea room akwanitsa kugula tea kaya mpangongole koma at least akumwa koma ana kunyumba sakumwa anangomwa madzi ndiye ndikufunsira ngati pamenepo kuti kodi malawi ilibe Eh, ilibe- ndiye kuti be eh, tingoti generally malawi pa mavuto Okay. ngakhale sitinganenetu chifukwa alipo ena pano pa vuto si ndalama vuto lawo ndikuti tikazipeza kuti zinthu ndalama tinazo okay tikazipeza kuti zinthu zimene tikufunazo chifukwa pamenepo pali ndalama amafuna zinthu osati za mulungu mdziko muno amafuna zakutali tipanga bwanji kuti tikazipeze zinthuzi koma ndalama tinazo alipo ena mwina mochepa okay koma gulu lambiri ndi lamene tilibe ndalama ndeti kungovutika tsopano Eh, zo- apapa tikuzanena kuti ndalama ndiovuta titatenga gulu lochepa limeneli lingakhale gulu lake liti liti e, pakati pa anthu amene ali m'maudindo udindo sitikukamba wa ndale okha udindo tikukamba ngakhale kuti unaphunzira bwino anakuyika pa ntchito yabwino ndi udindo ndithu umenewu mwina nkutheka kuti ndi gulu limeneli ndilo lili ndi ndalama koma mu scenario ngati iyi yoti kuli ana ku nyumba ngati dziko ma resources athu tikadatha kuchita nawo bwino bwanji chifukwa kujaku munatero kuti awa akadakagula mbatata justice pali mawu amene eh, pa social teaching of the church pali mawu amene timagwiritsa ntchito distributive justice Okay. Eh, vuto limene tili nalonso kuno kwathu ndi la kagawidwe ka zinthu zimene zilipo mwina tikhozoona kuti tikhozopeza kuti nkhani ya zinthu zinthu tikhozoona kuti mwina zilipo zokwanira kapena tingathe kuzipeza kuzipanga kuti zikhale zokwanira koma chimavuta ndikuti ngati zilipo kagawidwe kake chifukwa ena amatenga zochuluka munthu mmodzi kuposa enawo enawo upeza oti alibiretu koma wina ali ndi zochuluka zokwanira anthu mwina 200 watenga munthu mmodzi To- tikuvutika ndi distributive justice Ziku- izi zimapita ngakhale ku malo mwachitsanzo malo munthu mmodzi akhoza kukhala ndi malo akulu ena kusowa malo distributive justice imene imavuta so eh, nkhani yakuti katundu ndalama chani tikhozopeza kuti mwina ndalama zitati pakhale mtima wa kuti pakhale justice tikhozopeza kuti takwanira kumbuyo of course ndi nkhani yovuta it's complicated chifukwa chakuti uh, anthu ena amapeza ndalama mogwira ntchito kwambiri okha nkupezadi zawo ena ndaulesi chifukwa cha ulesi alibe ndiye tisanene kuti tingo timpatsebe ulesi timpatsebe tisampatse ndiyoti supportbe justice oho Eh. munthu amene sakugwira ntchito ali ndi ulesi akhoza kugwira ntchito ali ndi mphamvu zonse ali nazo zoyenerera kuti angathe kugwira ntchito kupeza zinthu koma sakugwira ntchito mumpatsira ntchito alipo ena amene sangagwire ntchito kwa zifukwa zomveka ndi achikulire ndi opuwala kaya ndi olemala olumala sangagwire ntchito amenewo kuti mwina achita kuthandizidwa koma alipo ena ali bwinobwino s- sagwira ntchito ndi amenewo tiwathandiza bwanji tingowapatsa basi but there is there is no justice so it's, a compli- it's an issue that is complicated Okay. Ehe, koma zinthu tikhoza kunena kuti tili nazo kapena tingathe kupanga chifukwa eh, ko- ma conditions alipo kuti tingathe kupanga bwinobwino zinthu zimene tikufuna nkukhala nazo nkugawana bwinobwino koma mwina chifukwa cha utsogoleri chifukwa cha anthu ena ndi ability ndi maphunziro zosiyanasiyana zikupangitsa kuti tisakhale ndi zinthu e, pena ulesi kumene we, we are talking za kukwera mitengo kwa zinthu chanichani ena panopa akupanga reference kwambiri ya tomato tomato wakwera kwambiri mtengo 500 tomato mmodzi

know your problem then Basi. solve it eh, masamba vuto ndi tomato eh, masamba tomato ochani zonse ungazidzale kudimba kwako pakhomo pako ulibe dimba masiku ano anthu amapanga kadimba ka artificial Yeah.
atenga masaka Eh, kwambiri. kutsiramo dothi Mm. pakhompo nkuika Ma- masaka 10 mwachisanzo kudzalamo tomato ngati uli tomato 10 yeah akakabereka tomato mocho 10 times times

zomvetsa chisoni kwambiri ndimamvetsera ah, interview ya ah, reserve bank governor eh, mpanga pa zodiac anafotokozapo ishu imene inali kukhudza kuti kunoko kumalawi anafunsa mtolankhani anafunsa kuti kuti timagulitsa chani kuti eh, anthu tikhale kuti tilibe situ- sitikugulitsa zinthu Eh, chifukwa ananenapo a governor kuti ah, we, we don't export chifukwa chake chikutivuta forex chani ndalafu chifukwa chani we don't do that there is kupanga nanu komabe pena zina zimativuta chifukwa chakuti yes we don't produce kuti tipange export ndiye tili ndi kachisimo kofuna zinthu zakunja literally almost ngati ndiye anapereka chisanzo cha room imene analimo look at this room you will find kuti literally everything is imported is imported mm, mm. okay anthu amafuna agule mpando china magalasi ku china e, ndiwo zamasamba ku china tomato ku china kaya kapena ku south africa matoothpick kuti so even simple simple things timafuna kuti titanitse kunja and eh, what does it mean kunja uko ukagula ndi kwacha ayi ukagula matoothpick kwacha ndalama yakunja Ufi- ndiye upeza amene amakagula zinthu amapita ku bank kapena pa black market amafuna ndalama yakunja and ndalama ndalama yakunja ndi dollar kapena euro kapena rand akayisintha nde akagule zinthu kunja so ma, ma, ma, ndalamazo zilipo koma timagwiritsa ntchito kugula zinthu zikanakhala kuti zinthuzo matoothpickwo mipando chani zili muno timapanga ifeyo muno ndiye tibwezi timagula ndalama yathu yomweyo kokulu kodi ngobwitsa
kuteroko nkhani ikhale poti kumalawi kuno sitipanga sitipanga zinthu zoyenerera kuti zingathe kugulitsidwa ine ndinaonapo amwenye akupereka oda ku mchesi mipando ya sofa ndikuitenga ndikuyikutira mapepala ndikuyika mmashopu anthu amakagula kwa amwenye mashopu ochokera mu mchesi koma inu nokha tukanika kukatenga mpando ku mchesiko ichi nchitsanzo chabe tikati ku mchesi ndikutanthauza kuti zopangidwa ndi amalawi

malawi
ndiona ngati titapitira kamene ngati tizilimbikitsa zimenezi mwina eh, mwina pang'ono mwina tingathe kusintha mentality chabwino Nice. now nkhani ndi imeneyi imene tibwerere nayonso kuti malawi imakonda kuyika mapolisi abwino owoneka bwino mwachitsanzo polisi ya buy malawi Mhm. ndi polisi yabwino kwambiri koma ikuoneka kuti ngakhale amene analembayo kuti sayitsatira. nyumba mwake

ma issues mma department then nkumapita pa department pamene chalephereka nkupitapo kupanga hama amene walephera nkumchotsapo kuti inu simutha tiikepo ena ndikanakhala ku- ni such a leader
koma mwina nkutheka palibepo anzeru kapena tichotse mawu oti anzeru koma Otha. amene ali nkuthekera kuchita bwino kuposa amene alipo pano pa ndiye mwina chifake sizimakhala chonchota Oh, olo ndisinthe nkutheka adi kuti mwina a- palibe amene atsala eh Aha. ndimatero Koma sino- mafuso is- that's not true. Ayi, ayi, akuzopezeka ayi, ali.
oti akuzosintha zinthu Who- who knew kuti ah, engineer Vitumbiko Mumba Mm. angabwere kudzachita zimene anachita pakati apa anthu simambezera Mm. alipo anthu angati Vitumbiko Mumba oti angathe kubwera nkudzatakasa bwinobwino ma department anthu kuti hey, let's work dakhan alipo anthu otero alipo kuti zimenezo nzoti anthu ena sakonda kuti anthu otero akhale pa akhale pa pa udindo alipo ena akudana nawo a Mumba mnati

Oh. ina ku trade Eh. ina ya kuchani Mm. ina kuchana kuti achotseni amene akutukwanitsana president Mm. ngati mwachotsa zinthu siziyenda Mhm. ona ndi mitengo yongokwera ya zinthu nduna ilipo Mm. ndi yamagetsi Mhm. yakumagetsi Ona- ona ndi yamafuta Mm. zikuvuta za mafuta nduna ilipopo mukuwasunga Mhm. mukulankhula bwino kuti muziwachotsa achotseni apo Oh. amatero yo iyeyo Oh, eh. so you see alipotu anthu anakhazikapo

change chabwino amene mukutsatira iyi ndi catholic perspective ndipo ndi programu ya pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu tikumveka pa 102.2 megahertz fm komanso 104.0 104.2 104.0 www radio alinafe com timamvekanso pa intaneti eh, youtube chimodzimodzi just search a Catholic Perspective mukhale mukuona mapulogalamu athu ena ambuyo komanso ngakhale yomwe ino tikukambirana nkhani ya mavuto amene ali m'Malawi kukwera kwa zinthu kuti kodi gwero lake ndi chani komanso kodi chimene chingachititse kuti zithe ndi chani tayambira kwambiri kumunsi kuona kuti kodi mavuto amene akhudza aMalawi ndi otani tapereka zitsanzo zimene zachitika m'Malawi muno ndipo tikuonanso tsono kuti kodi pamene eh, tikukwera kumtundaku eh, vuto ndi chani kodi vuto ndikukhala tilibe ndalama kapena eh, kapena kuti ndi dala zikuoneka mmene akambirako gawo loyambali bambo lusikanya kuti chakula ndi dala otherwise patakhala kuti anthu alipo ofuna kuti ku- kusintha kuchitike zinthu zikhoza kusintha koma aliyense amati akapatsidwa mpata amakaona mimba yake simunatchulepo za mimba koma ine ndatero kuti aliyense amaona mimba yake Ayi, kudzikhutitsa na- nachula munatchula bambo nachula tira pamfepa ya makolo kuti Eh, kholo limatha kungochoka pakhomo ehe kupita utilu kuti mimba yake imene oye kungoziganizira yekha Eh, basi Zimenezo ndimene chiti- zimene zilili Zimene pa level ya ulamuliro wa pa dziko la Malawi kuti Zimene ambiri zili anthu akudyetsa mimba sacrifice zawo palibe za dziko dzina pali- la ubwana akhale bwana iwo Ehe. pa nthawi imene sanapatsidwe mpando pa nthawi imene tili nawo pansi kumaoneka ndithu kuti tikukamba ngati zofanana kuti akuzunza athandiza anthu akapatsidwa mpando atengani izi mukhale apo mimba tiye Oh, mimba tiye. andi mimba sikhalisizo mimba yakula kuonetsa Bwana.
sikale kale we lamba lamba mmene amamangira kale asiya asinta Ayi. abola akakula wina
ndiye nkhani imene yakula msinkhu ndi ah, maganizo a mpingo pa nkhani ya anthu amene akuzunzika chifukwa cha umphawi e, mwina kakhale koti mwina kubwereza kachingapo komabe there is no harm in this program chifukwa ndi nkhani imene tikukambirana kuti Eh, pamene tanyamukira ndipo tikuyang'ana amene akuvutika kuti kodi angapeze bwanji eh, chiyembekezo makamaka m'chaka ichi cha jubilee chaka choyera bambo louis chikanya mpingo umati chani pa nkhani za anthu amene akusautsidwa pa nkhani Eh, ya ambuye yesu mu uthenga wabwino wa luka chapter 4 kuyambira verse 16 mpaka 18 Ah, kunena kuti mzimu woyera ali pa ine wandituma kuti ndikalalike uthenga wabwino kwa amphawi so mpingo ma social teaching yake social teaching yake amaphunzitsa za one of the principles mfundo ina principle ina amanena kuti kuthandiza kapena kuima mbali ya amphawi option for the poor mpingo nthawi zonse uyenera kuti upite kumbali ya munthu wovutika akuti ngati suli sure kuti kodi walakwa ndani be kumbali ya munthu wovutika kaye then start investigating ukapeza kuti wovutika uja ndamene analakwitsa fine koma stand first kwa munthu wosauka chifukwa ali pa disadvantage kwambiri option for the poor ambuye yesu ndi zimene zimene anabwerera so mpingo is taking after jesus christ nthawi zonse khalani kumbali ya osauka odwala ovutika olumala nthawi zonse help them support them nde apapa ndi situation imene ili panopa ku malawi mpingo ndiovutika ukuvutika ndi anthu amene akusaukira chifukwa cha zinthu zimene zikuvutika chuma mmene chikuvutira chikulowera pansi pano pali pano pa spidi yovuta samu tikayendera pace imene tikuyendera ngati sipachitika china chilichonse mmene zilili panopa kuti zionetsa kuti palibe any solution close near tikamapita ndi chonchi chaka chamawa sitifika ngati cha dziko lino silifika chaka chamawa tikhala titagwa dziko I'm lino not a prophet of doom ehe koma tikamapita chonchi samu zinthu zikudula every day akusintha mitengo every day

panopa anangolizidwa
now kukambano nkhani ngati imeneyo chifukwa ah, nduna zimenezi zakhala zikumabwera kumadzazibakira osadziwa ntchito yawo tikhoza kutero kumadzazibakira akumayankhulana ndi amalawi mwina lachisanu lililonse kaya bwanji eh, ku eh, ku golden peacock eh, kukamba nkhani ngati tsiku limene anayankhula nduna amenewa za chuma not za chuma za malonda Akukamba kuti malamulo, malamulo, malamulo. Kodi ndi malamulo amene atisaukitsa? Chifukwa amati pali zinazake zili mmalamulo. Zinazake zili mmalamulo. Ine- Tsopano, ine I alibe quote. mphamvu nkomwe kuti akhoza kunena kuti aa katundu uyu tsopano mwanyanya mtengo.
Ineyo I've always said and I believe kuti lamulo is there to help the person, to help the human being. ngati lamulo lili pa pamalo to harm munthu kumuononga munthu kumpanga paralyze munthu that law is bad iwo anduna sangaone zimenezi moti palibe provision yoti anduna despite the law anduna can do abcd palibe provision imeneyi a president alibe mphamvu yopanga eh, according to law achite zakuti chifukwa cha zakuti kodi palibe zimene onani zimene akuchita trump ku pamakhala ma orders ena amene president can take without question moti amalawi avutike chifukwa cha lamulo lamulo should be there to serve anthu ngati lamulo lilipo koma anthu akusauka akuvutika akupsinjidwa chifukwa cha lamulo anduna you are there why are you there then

Yone- yonetsa munthu kuti asasa chitsanzo chimodzi sititchula mtundu wa mafuta ophikira chifukwa choti sanatilipire ikhala ngati advertising koma paoneka pa social media kuti mtundu wina wa mafuta ophikira 5 liters 46000 kwacha who can buy that kuchokera kumudzi divide by 5 ndiye kuti tikhoza kumati ndi bwanji eh, mwina na- eh, tingati bwanji Seven 9000 chau- se- or seven- eh, oh, 9 9 9000 no 8 chakuti eh, weight yakuti eh, per liter
ah sona ku even anthu Tsono ku- uno ku- koma anazolowera kugula mafuta ndiye kuti anthu azimwa az- az- aziphikira mafuta ake achi terekeze ziyeze substandard Yeah, koma oyezitsawo tiziti aka- akaoda omwewo a forty chakuti mpaka nkumayezetsa kuti munthu akakwanitsa kugulabe kapena mwina we are now tsono onani samu diving into china some chimene standards. china chimene chikudabwitsa chikudandaulitsanso nchakuti zinthu zina akupangira mommuno mafuta awo ena akupangira mommuno ndi mtedza wakonkuno ndi a Soya. sunflower wakonkuno ndi a soya wakonkuno akungofinya mafuta aja wapanga ujeni koma mpakana choncho chimtengo mashini anagula kunja ofinyira

pali lamulo lopangira kuti mtengo usinthe mhm. pa- pakhale izi izi izi mufotokozere pali zomveka mhm. koma pali zomveka ndithu kuti mafuta opangidwa momuno shuga opangidwa konkuno shuga mhm. akafika pa 3500 lero shuga paketi 1 kg ah, i think akuluakulu atsogoleri athu please and even kuitana kuti do something they can't So what do we do? sangachite panopa chifukwa chake ne- the other time nanena kuti we need a revolution dziko muno.
bambo louis chikanya mmene mumakonza programu iyi munatero kuti maganizo ena achokere kunja kwa studio vomerezani pano ndifuna kutsekula malaini Wonderful. alright amene mukutimvera ndithu mukhoza kutiyimbira lamya kuti muyikepo ndemanga pa zimene tayankhulana komanso pa zimene mukudziwa tu bambo louis mmayankhula

Ah, kuteroko kuti bomali chimene timafuna kuti liganizire kwa anthu amene sagwira zintchito Mhm. wafuna ukweza masalala ungokweza okhaokha ali mbomawo Mhm. iwala anthu amene agwira ntchito ma private sector okay
kulandira kandalama kochepa koma katundu akungokwera okay
dandaulo langa ndi a wa ku Dowa wati kuti chimodzimodzi ndendende kuti ku private sector uku ntchito mugwira koma sakukwezerani malipiro ayi kugwira ntchito kandalama ulandira kumakhala ngati kayenda ali pabululubulu kandalama katha kabisa Mm, pepani ndithu ndithu ayi tamva kuchokera ku Chiwamba iwo mukwabisa zikomo timve ena awa muli bwanji ndili bwino inu muli bwanji ndili bwino ndikudziweni ndi kumene muli
Ndine Severiano Ukapiri.
a severiano ukapiri ku mchinji ndemanga yanu ndi yotani Bambo zafika pomvetsa chisoni kuba anthu omwewa ndipo ineyo ndimanena kuti mulungu atikhululukire chifukwa tidaononga zala zathu zapote chifukwa cha mabodza amene adabwera nawo anthu ya kampeni makamaka kunkhani ya fataleza ngati mulimi ineyo amene ndimalima zimene chidatipangitsa kuti tiononge chala chathu mulingo woterewu kumanena kuti fataleza adzachoka pa 20000 adalisa imene ija kufika pa 4900 koma panopa ndikulephera kupita ku shopu kuti nikagule thumba la fataleza limodzi yeti tamakambe za mafuta ophikira awa

Ndipo timayembekeza kuti azitsogoleri amene tidawika kutsogolo ndi amene akutikonzera dziko koma eh akuluakulu kuMalawi kwawawa ndipo kulutentha osati pamwe kudziwa kuti moto umene utichokapo bwanji chabwino ine ndemanga yanga ndi imeneyo koma ndizomvetsa chisoni kuti purezidenti weniweniyo kupita ku nyumba ya malamulo ukamufunsa zokwera kwa fataleza Yankho limene adayankha lomanena kuti pano mugulitse chimanga matumba awiri nkukagula thumba la fataleza sadatiuze pamene pali nkhokwe ya chimangayo yoti tikatenge kuti tikagulitse kuti tikagule matumba awiri thumba limodzi la fataleza tikagulitse chimangacho matumba awiriwo sadatiuze apa chili chifukwa kupita mwa ADMARC chimanga sichikupezeka ndipo chimanga panopa kuno ku Mchinji chakudimba chimene anthu akolola akugulitsana 1200 pa kg chakudimba chosauma ndekuti zinthu zili bwino zinthu zonse chisonizeti a Severiano mwafunsa zofunso kaya kuti titani pamene ndalama zovuta nikuti zinthu zisoyetsa mayamba atsogoleri iyayi tathokoza wanu

ena akamati chilungamo ndi mtendere chilungamo chikabwera poyera sichimawasera vuto la boma ili amatha kulankhula koma kuchita zikumavuta kutsogoza bodza ndiye zinangoyamba pachiyambi kulowa mpaka lero mpaka pano akungonamabe bodza lokhalokhalo ndiye zikuonetsera kuti mdziko muno lili ndi purezidenti komanso mtsogoleri lilibe chabwino Ine ndimanena kuti tisangoti chalowa nchakwathu masamba mmwamba koma ngati zinthu sizikuyenda tinene chilungamo ali gule ameneyo.
chifukwa dziko lino kuyambira kumwera kumpoto pakati ndi dziko limodzi basi Chabwino.
kuzunzikaku anthu akudzera kuzunzika nkhale kwa Mbwatalika kwa Nsulu kuzunzika chimodzimodzi Mm. ndiye kuti ngati amamva kulira kwa aMalawi chonde akatembenuze dziko lino akhala ngati aligulitsa Chabwino.
lili pamoto ndipo lili kuphompho Chabwino. Iwowo zawo zikuyenda ndipo ine ndakondwa a Chakwera ndi munthu wopemphera koma zimene akuchita nkupemphera zikukanana kutalitali. Anzanu aku Dowa anakamba nkhani ya maganyu, anzanu aku Chiwamba anakamba nkhani ya kugwira ntchito ma private sector, ku Salima, ku Khombedza anakamba nkhani yogwira ntchito m'boma, a Severiano Kapiri akamba nkhani ya kusowa kugula fetereza kuti atenga kuti ndalama. Inu kwenikweni mudandaulanji ku Dedza?

muli bwanji ibinoni mulipa tili bwino tikudziweni kumene muli a Kapida kwawo ndi ku Dowa a Kapida a Kapida kwawo ndi ku Dowa aa kuli bwino tidziwe kuMagalimoto ambiri uko kuli bwino mwalowa nkhani yanji mu catholic perspective inenso ndiye ndadandaula zedi kwangu ali kumudzi kuno kutogwira ganyu ndinokutulira ngati pano ndi apo Mhm. koma ndalamayo ukaitenga kuti upite mu shopu zogula zake zikukhala ndithu zinthu ziwiri ze okay kupezeke kuti munthu umakagwira ntchito ndalama kuti ukagule zinthu zing'onozing'ono mm. moti pokhala pameko nkumadandaulira chimodzimodzi pokhala pamodzi ndi ife tayamika kwambiri zikomo kwambiri uh, muli bwanji bwino muli bwanji mfumu tili bwino inuyo ndimafuna musabwere ndi dandaulo koma mubwere ndi yankho ndinu omaliza mpulogalamuyi kodi mukuganiza kuti atsogoleri angachite chiyani kuti zinthu mwina zikhale mchimake zinthu zakwerakwera mtengo akonze pati
zona ndikutsogolera komwe mukambayi

Mhm. zachiri kuchimidwa kuzikwako Mhm. komodijero la okalakwa ikatikalokoponi tikapita polankhula pamawa okay icho mtsogoleri iyayi takuyamikani usiku wabwino zikomo Ya, chabwino Ah, titero bambo kuti ndi nthawi tilekere pamenepa koma anthu akadakonda kuti alowe ambiri mpulogalamuyi koma adandaula Ah, amodzi kumapeteroku aperekako solution Iwo solution yawo anena kuti a opposition agona zedi akadadzuka kuti amthandizire mtsogoleri wa dziko Ah, Nkhani yoti sindinaikambeko imene. eh, aku- akukhoza Oho.
akukhoza opposition I think siili kwambiri proactive Mhm. akudabwitsa kwambiri kuti ah, zimene akukambirana zosathandiza kwambiri zina Mhm. koma opposition pomwepo ndi oti akungovota Mhm. basi

M- mtengo wa kuganyu suli bwino uh, private sector sili bwino mtengonso timeneto zimene amalandira ndi am'bomanso ang'onoang'ono chifukwa tikatenga ngati a Chakwera adakambapo kuti aja amakamba za private kuti kubomako amanenanso za mabwana koma kubomako tamva aja akukhomedza kuti ndiye kuti amene ali mmusi sikuti alandira ndalama kwambiri tidamvapo sabata yathayi kuti Driver wina wa m'boma wa police osangoti wa m'boma anadziponya m'madzi eh, pa Liwonde tikamapita ku Machinga Mm. kusiya basi imene anapita nayo ku field Mm. kudziponya m'madzi atasiya kanoti kanoti kokamba zoti abwana amafuna kuti alawansi yangayo atengeponso koma iwo amalandira kale zambiri Eh, zimene anachita Nathan M'baibulo muja ndi mfumu David. Nathan ananena kuti kodi amfumu muganiza bwanji Pa- pamudzi pali munthu mphawi kanthu kamene ali nako kachiweto kamene ali nako kamodzi kankhosa ali nako kamodzi ndiye pali munthu olemera ali ndi nkhosa zambiri ndiye pam- pamudzi pabwera mlendo wabwera kwa mfumu mlendo

Eh, amene tilibe amene tili kochepa akutilandanso kochepa timalipiro timene akutipatsa tochepa timalawansi akuwapatsa akapita kufiudi tochepa Mm. abwana akubweraponso Eh, afuna kuti kutenga ade nakuilinga sini nakuchita likomenti amatitheka langa nakuyaede unipatse abwana please ukhoza kuzigwetsera m'madzi anangodzi anapita uyo ndi adapita

It's possible. chifukwa boma likhoza kukhala pansi ministry ikhoza kukhala pansi tipange bwanji pali mi- anthu amakweza mitengo kumene chifukwa cha misonkho chifukwa cha chani Exactly. zambirimbiri Exactly. kungoona kumenekonso kuti ah, msonkho unakati tikukhapa kwambiri wanthu bwanji tichitekoje pang'ono msonkho kapena izi

anthu apange bwinobwino zinthu zawo mo- mwabwinobwino then anthu akolola kolola ozoti back chabwino timalizere programu yathu ndi nkhani yoti anthu achitepo kanthu mmene tinayambira nkhani munanenera kuti bambo uyu wapita ku Chilumu ndi mkazi wake ali ndi ana 7 koma anawo anabala yekha ndipo munayankhulapo kuti wofunika kuwasamala kumadziwa kuti wana wofunika kuwadyetsa Ah, simunatero yapo yani mafuna tilangizenso oyi

ana ni awiri mwina akachuluka atatu Yeah, that's enough atatu sindiye ndofunikanso zinadula onani masukulunso ena ndiye pano patinero kuti su- zinthu zikudula masukulunso akweza mafisi mukwanitsa ana folo chabwino at least awiri fa tikanati mmodzi apa ziti aa anga ka- kakakhala wamwamuna naka tifuna ka mkazi nde akakhala akazi onse awiri munati "Ah, ndi aziko ala mwina wina adzabwera. mwina adzabwera koma kuli nkhondo yodzawadyetsera nkhondo yosaiwala kudzawalipirira oho nde akakhalanso ma- mana va- ma- ana ng'onang'ono ndi am- ama- ndi amavuta zisanakule nde umakhala umbakula aumbwakula timati umbakula kudya ngati mbira timadya ngati mbira tiana tija ting'onoting'ono Eh.

Ndiye eh, pafunika kuchenjera. nkhani yayikulu imene takambirana mpulogalamu iyi ndi yakuti Malawi ali pa mavuto ndipo anthu ali pa umphawi kusakirasakira kuti kodi atani ndipo Samu munanena kuti ngati sasintha maganizo ena sabwerapo tiziyenda mmene tikuyendera Malawi chaka sichitha munatero Eh, munatero Si- ndi ambiri pamene zimene zena ananenansotu mpulogalamu mwini Eh, eh, kuti tiku- tigwa

Ch- zinthu zina chosangozo chifukwa anayikidwa pakuti ndo kuti Eh, pamene zimenezo now you are not doing what you are supposed to do then what next tikuchotse kaya vuto achita kuliona ndi eh, forex Eh, bwe, katundu akudula chifukwa choti zokaodera zikuvuta nkuyikaponso msonkho wambirinso mbona pamene chochita nchodziwa kuti boma you can contribute to that kuchotsera m- msonkho Yes. mwaterotu bambo Eh. tamaliza Tathokoza. zikomo Zikomo. apa ndiye pamapeto pa programu yathu ya catholic perspective lero ine ndi sam k naye ndi bambo louis chikanya mzakhalenso pompo sabata yamawa pamene tidzakupatsireni programu ina ndi mutu wina tsalani bwino